Haigh a chairde, conas atá agaibh! Sa bhfíseán seo táim chun breathnú ar an réamhfhocal simplí 'ar' agus ar roinnt de na rialacha a bhaineann leis. Anois breathnóimid tríd na samplaí ar dtús. Sna cinn seo. So, féach sna cinn seo, ar bharr an tí, ar dheis, ar chlé, nó ar Mhícheál, go bhfuil tú ag rá go bhfuil rud éigin ag suí sna hionaid seo agus gur ionad ionaid áirithe nó réasúnta cinnte iad, agus seans go bhfuil sé sin níos soiléire anseo, ó bíodh gur áit fhisiciúil nó áit teibí an áit sin, dála scéil. So, d'iarr mé cabhair ar chara liom, so tá tú ag cur air an cara seo leat an an chabhair a thabhairt duit. So tá sé ar a ar an gcara áirithe sin. Tá sé sin réasúnta cinnte. Tá an leabhar ar bhord an mhúinteora. Tá's againn cá háit ina bhfuil an leabhar. Tá sé suite go fisiciúil ar an mbord ansan. Agus tá bríste nua ar Mhícheál inniu? Níl, ach deirim go bhfuil. Sea, agus arís, bheadh na bríste, dá mbeadh bríste nua ag Mícheál, bheadh na bríste sin ar Mhícheál inniu, ar ndóigh. Agus ansin breathnaigh ar na samplaí seo, ar deargmheisce, ar bord loinge, ar muin na muice agus ar sos gairme. Cuireann siad seo cineál Staid, sin staid cúrsaí nó coinníoll in iúl dúinn, agus forbraítear orthu sin sna habairtí seo. Só, féach, ní bhíonn an bád sin ar muir le linn an gheimhridh. Só, arís, tá, níl sé seo ag déanamh cur síos ar áit áirithe nó áit chinnte, más maith leat. Tá. Tá sé ag caint faoin mbád a bheith amuigh ansin ar muir go ginearálta. Tá an bheirt iománaí ar comhchéim le chéile, so sin staid nó cineál stádas, nó staid is dócha an focal is cirte ansan ach tugann daoine áirithe cineál stádas air sin. Táimid ar bís. Tá seo cineál, tá sé seo ag brath ar cineálín, is coinníoll é sin ar bhealach, sin arís d'fhéadfá rá gur staid é sin ar bhealaí áirithe freisin ag brath ar an abairt. Agus an chéad cheann eile, sin é cuireadh an cúl sin ar ceal de bharr Hawkeye. So, arís tá sé seo ar ceal. Ní féidir a rá go bhfuil sé seo in ionad nó in áit ar leith, is coinníoll nó staid é seo arís. Agus an sampla deireanach ansan, tá sé thar am dom dul abhaile, feicfidh mé sibh ar maidin nó ar ball. Agus an rud is tábhachtaí faoin gceann sin ná go bhfuil am á chur in iúl againn, agus am ginearálta arís. atá i gceist. Ar ball nó ar maidin ní, níl sé a rá gur ar a naoi a chlog nó ar a deich a chlog a fheicfidh sé na daoine seo arís ach go díreach ar maidin. So díreach le dul siar a dhéanamh ar na rialacha sin arís. Um, Scríobh mé cúpla nóta isteach anseo. So sin an chéad ceann. Seo cineál áit fhisiciúil nó chinnte. Sin an rud atá i gceist ansin. An bealach eile le breathnú air ná ionad áirithe. circular, agus dos na cinn seo cuirtear staid nó coinníoll in iúl. Cuirtear am in iúl. Agus cad é an ceann deireanach arís? Ó sea, an t-ionad ginearálta. So, sin an chúis a chuireas an t-ionad áirithe sin isteach. So, feiceann tú ansin, go gcaithfidh tú bheith ag breathnú go bunúsach ar bhrí na habairte agus ar cad tá i gceist agat go bunúsach agus beidh tú in ann ansin oibriú amach má tá má tá an bhrí ginearálta nó cinnte más staid é nó más coinníoll é nó más am ginearálta é agus ansin beidh tú in ann an séimhiú a chur isteach dos na cinn dos na cinn chinnte agus an séimhiú a fhágaint amach dos na cinn ghinearálta. Pé scéal é, tá súil agam idir an cur síos agus na samplaí go gcuidíonn sé sin leat. Slán tamall!